Dia 's Muire dhíbh, a pháistí agus a thuismitheoirí. Tá súil agam go bhfuilimid beo anois agus is féidir le aon duine gur mhaith leo, teacht isteach agus teachtaireacht a fhá-, a fhágaint anseo. Táim tar éis cúpla teachtaireacht deas a fháil ar maidin ó thuismitheoirí agus ba mhaith liom haigh a rá. Tá fhios agam go ndúramar breithlá sona di an tseachtain seo caite ach déarfaimid haigh le Beth Ní Chuana atá ag éisteacht ar maidin agus bhí Beth naoi an Aoine seo caite agus tá súil againn gur bhain tú an-thaitneamh as do laethanta saoire, Beth. Tá súil agam nár thóg Mamaí nó Daidí amach ag rith tú agus gur thug siad sos duit ar an dtolg nó ar an sófa. Agus tá an-chuid daoine tagtha isteach anois le cúpla nóimeat anuas. Cuir isteach d'ainm agus ba bhreá linn a fheiscint cad tá tú ag rá agus cad tá tú ag déanamh agus abair haigh le do chairde nó aon duine mar sin. Tá maidin an-ghnóthach ar fad i dTigh Uí Phuirséil, Múinteoir Máire Rút agus Tigh Uí Aonghusa, sin Adrian. So Dia dhuit a Sheáin Ó Ruáin agus Tadhg Múinteoir Máire Rút ansin. Tá Andrew Ó Braonáin linn arís ar maidin, maith thú Andrew. Agus Roibeárd McKenzie, deireann sé Dia dhaoibh a chairde. Agus feicim go bhfuil Iarla Ó Raghailligh istigh cheana féin, tá súil agam go bhfuil, bhuail mé le Iarla amuigh ag rothaíocht agus ag dul go dtí an siopa cúpla lá ó shin so haigh Iarla. Tá Sienna Ní Choisteala anseo, tá sí ag éisteacht agus beimid ag caint faoi Sienna i gceann cúpla nóimeat. Tá Cillian Ó Sceacháin istigh agus ag éisteacht, tá Dónall agus Lily de Paor istigh, tá Róisín Best anseo linn, tá Clíodhna Ní Thofa istigh agus í ag éisteacht linn, haigh Úna, tá Moya agus Caelan Bambrick ag éisteacht, tá Eva, Ultan agus Ruairí Ó hAnnracháin ó thíos an Beech Road ag éisteacht linn. Deireann Múinteoir Máire Rút, Deireann sí Dia dhuit mór do na páistí ar fad i nGaelscoil Osraí, go háirithe páistí Rang 1 Múinteoir Máire Rút, Táim cinnte go ndéarfaidh sí é sin. Tá Dáibhéad Ó Muiris ag éisteacht linn. Tá Sophie agus Ollie Ó Droighneáin ag éisteacht linn. Tá Josh Ó Reachtaire ag éisteacht. Tá Aisling Ní Chearúil, deir sí go bhfuil Fionn anseo ag éisteacht. Tá Amy de Bhál ag éisteacht linn. Tá an-chuid daoine, tá sé seo an-ghnóthach. Tá JJ agus Rian Ó Fógartaigh anseo, tá Ciara de Siún ann ag éisteacht, Tadhg Keane ar Ciara ar ríomhaire Gavin, tá Jude Ní Mhuirí istigh anseo, deir sí Hi Jude Murray agus tagann sé sin ó mhuintir Cantúil. Múinteoir Ruth, Dia dhuit rang Naíonáin Bheaga, Múinteoir Ruth, go léir, bhí Zoom iontach acu, deir Múinteoir Ruth. ar an Máirt agus tá 'fhios agam bhí ceann ar siúl ag cuid de Mhúinteoir Aisling ar maidin, deir Jane Campbell hi, ó Beit agus Theo, muintir Uí Chuana. Tá Liam Ó Dálaigh anseo agus Seán agus sin ar ríomhaire Mamaí, ar ríomhaire Lisa tá Nóra, Roibeárd Ó Braonáin istigh

Hi a Mháistir. Hi a Mháistir. Isaac Ó Broin anseo. Lauren agus Amy, Cantúil, dúirt mé sin cheana féin. Caoimhe agus Ruairí Ó hÉanagáin anseo ag éisteacht ar maidin. Sam, AJ agus Pia Ó Maca ag éisteacht agus deireann siad Dia dhuit. Joe O'Sullivan, deir sí go bhfuil Cáit de Brún anseo. Ellen de Búrca anseo. Tá Josh. Tá duine de mhuintir Uí Raghallaigh ag rá 'Haigh' le Josh. Tá Judge agus Piaras Ó Muirí anseo, Jude agus Piaras Ó Muirí anseo, Vera, Múinteoir Sylvia, deir sí 'Haigh' ó Jamie agus Ava agus Eoin Mac Giolla Easpaig ansin ó chuntas Chiara ansin, muintir Thír Chonaill istigh. So, Dia 's Muire dhíbh ar maidin agus rachaidh mé ar ais go dtí Na teachtaireachtaí eile i gceann nóiméad. Tá breis is seasca duine ag féachaint fé láthair, Odhrán Ó Foghlú istigh, tá sé istigh. Táim chun tosnú le rud éigin beag difriúil ar maidin, mar inniu Lá Náisiúnta Filíochta na hÉireann, so táimid ag déanamh ceiliúradh ar dánta agus ar gach duine atá ag scríobh dánta agus gach duine atá ag cumadh. Agus cheapas gur dtosnóinn inniu. Chuir mé, a mhúinteoirí atá ag éisteacht, chuir mé nasc amach ar maidin ar leabhar iontach filíochta ón Tuaisceart agus tá sé go hálainn ar fad. Ach tosnóidh mé le dán ó Rónán Ó Snodaigh. Tá aithne ag cuid againn ar Rónán, bíonn sé i gCill Chainnigh go minic ag Tradfest agus ag ócáidí eile, ach scríonn sé dánta chomh maith le amhráin agus an t-ainm atá ar an gceann seo ná Bí Ann, le Rónán Ó Snodaigh. Bí ann, bí liom, bí gasta, bí cróga, bí cliste, bí cinnte, bí casta, bí glic, bí grámhar gealgháireach, bí socair laistigh, is bí doimhin, is bí éadroim, gan teannas ar bith i do chorp, i do chroí, i do cheann, insan tslí ina gcuireann tú tú féin i láthair. I pé comhluadar ina bhfuil tú, bí ann liom, bí láidir, ildána nuair a chasann an domhan, bí ann dom, agus buailfimid le chéile nuair a thagann an t-am. Agus ceapaim go bhfuil an líne sin ag an deireadh, go bhfuil sé an-deas ar fad, deineann sé an-cur síos, mar gheall ar an slí ina bhfuilimid fé láthair, buailfimid le chéile nuair a thagann an t-am. agus le cúnamh Dé tiocfaidh an t-am go luath. Agus tá mé chun dán eile a thagann ón leabhar céanna a léamh amach daoibh anois, agus sé sin an dán b'fhéidir is fearr leis an Máistir a d'fhoghlaim mé ar scoil, agus táim cinnte go bhfuil sé ar eolas ag an-chuid de na múinteoirí agus ag an-chuid de na Maims agus Daids sa bhaile, Mar, cé nach bhfuil aon Teastas Shóisearach ar siúl i mbliana, dhein an Máistir agus, táim cinnte, roinnt mhaith tuismitheoirí an dán seo nuair a dheineamar an Meánteist nó an Teastas Shóisearach fadó. So an dán seo, ó Chontae Chorcaí, do Mhúinteoir Siobhán agus do chuid de na múinteoirí eile sa scoil. An dán seo, an t-ainm atá air agus táimid ag caitheamh an-chuid ama san áit seo fé láthair ná Cúl an Tí. agus deireann sé mar gheall ar na rudaí deasa atá timpeall ár dtithe, Cúl an Tí le Seán Ó Ríordáin. Tá Tír na nÓg ar chúl an tí. Tír álainn trína chéile. Lucht ceithre chos ag siúl na slí gan bróga ortha ná léine, gan Béarla acu ná Gaeilge. Ach fásann clóca ar gach droim sa tír seo trína chéile. Is labhartar teanga ar chúl an tí nár thuig aon fhear ach Aesop is tá sé siúd sa chré anois. Tá cearca ann is ál sicín, is lacha righin mhothaolach, is gadhar mór dubh mar namhaid sa tír ag drannadh le gach éinne, is cat ag crú na gréine. Sa chúinne thiar tá banc dramhaíl is iontaisí an tsaoil ann, coinnleoir, búclaí, seanhata tuí is trumpa balbh néata is citeal bán mar ghé ann. Is ann a thagann tincéirí go naofa trína chéile, tá gaol acu le cúl an tí is bíd ag iarraidh déirce ar chúl gach tí in Éirinn. Ba mhaith liom a bheith ar chúl an tí, sa doircheacht go déanach, go bhfeicinn ann ar chuairt gealaí an t-ollaimhín sin Aesop is é ina phúca léannta. Agus, mar a dúirt mé, a mhúinteoirí, sin, agus a thuismitheoirí, sin dán ó leabhar álainn a tháinig ón Tuaisceart An t-ainm atá air ná Fonn le Filíocht agus cuirfimid é sin amach inniu go dtí gach éinne sa scoil agus le cúnamh Dé bainfimid taitneamh as. Agus anois, ó am go chéile, tá an filíocht tábhachtach i ngach teanga, ó am go chéile labhraíonn an máistir Béarla chomh maith. So we're going to remember a very special poet today who unfortunately passed away yesterday, one of the best poets,

Apples Sweeten in the Dark. So sin dán deas le Eavan Boland agus b'fhéidir go gcuimhnímid ar na hamanta speisialta atáimid, atá againn, sa bhaile agus na hamanta speisialta, le cúnamh Dé, a bheidh againn le Mamó, Daidí, Daideo agus na daoine eile nach féidir linn a fheiscint amach anseo. So leis sin, tá dúshlán le tabhairt ag an máistir Beagáinín de challenge ón Mháistir don tseachtain seo. Ba mhaith liom go scríobhfadh gach duine dán gur féidir leotha. An tseachtain seo déanfaimid é i nGaeilge. Agus ba mhaith liom go seolfadh sibh an dán domsa don Mháistir, tá 'fhios agam go bhfuil sibh ag déanamh obair do na múinteoirí ach seo píosa domsa muna mhiste libh aon dán ar aon ábhar in ao'chor gur mhaith leat a scríobh, é a sheoladh i nGaeilge go dtí an máistir ag príomhoide ag osraí.com agus an tseachtain seo chugainn léifidh an máistir amach buaiteoir ó gach rang agus beidh duais againn do gach rang sa scoil agus is dearbhán leabhair a bheidh ann ó Khans Books thíos sa chathair so muna mhiste libh gach duine cur dán isteach chugam. Piocfaidh mise, agus beidh beagáinín cabhair agam, b'fhéidir, sa bhaile anseo, piocfaidh mise dán, buaiteoir ó gach rang agus le cúnamh Dé déanfaimid ceiliúradh ar na dánta sin an tseachtain seo chugainn. Agus ná déan dearúd, inniu, mar a dúirt mé, Lá Náisiúnta Filíochta, lots of stuff out there on the internet moms and dads, from Poetry Ireland and from lots of other organisations, let's celebrate National Poetry Day today. dán a scríobh agus tosnú ar an dúshlán sin and we'll be really looking forward to it. I'm going to go back to some of our teachtaireachtaí here, some of our messages. So we're I'm going to see where we stopped last. So we have. Tá ana chuid daoine istigh anseo. Fiona de Búrca, deir sí go bhfuil Seán anseo. Tá James agus Sarah Lyons, Ó Liatháin, istigh anseo agus caithfidh mé a rá do Mary Ann, Mamaí James agus Sarah ansin, tá aithne ag Mary Ann ar na daoine iontacha i Toornavean, b'fhéidir go bhfaca sibh ar YouTube, go bhfaca sibh an fear iontach sin Tadhg Fleming agus an-chuid rudaí greannúra á dhéanamh aige ach san áit óna dtagann Mary Anne bhí siad ag déanamh Mamma Mia agus ag rince amuigh ar an tsráid agus tá sé an-ghreannúr agus an-spórt bainte leis so maith sibh muintir Chiarraí Thuaidh. Tá Aaron agus Dylan Ó Cofaigh anseo le Linda, deireann duine éigin Uí Mhuirí deir siad haigh Lauren deireann Lauren Ní Chaintúil, deir sí, Jude ar ais go Jude Ní Mhuirí agus deireann siad I miss you agus rudaí mar sin ar siúl agus tá súil agam go bhfuil sibh ag caint lena chéile. Deir Josh, deir sé haigh le Iarla Ó Raghallaigh agus deireann Iarla haigh ar ais. Dia dhuit a Mháistir Seán a deir Stephen agus Kitty Ó Nuanáin agus Haigh le Jenny agus le Malcolm. Tá Malcolm an-ghnóthach fé láthair le rudaí móra tábhachtacha don tír agus maith é. Tá Sadhbh Ní Ghadhra anseo. Tá, deir Jean McIntyre, deir sí lá breithe sona dhuit ó Molly. Deir, níl fhios agam cén duine é sin. Deir Grace Hamilton, Haigh. duine i dTigh Uí Hamilton, Lucy Ní Chearbhaill ansin, tá Dara E agus Dónal de Paor ag éisteacht linn. Tá siad thuas ceapaim i gCluain Gabhann, nach ea? Cluain Gabhann lads, rang Múinteoir Maria D, haigh le rang Múinteoir Maria D agus le cairde Tom agus Faye a deir Múinteoir Maria agus bhíos ag caint le Faye ar maidin ar chruinniú Zoom a bhí ar siúl ag Múinteoir Ashley agus bhí timpist beag ag Faye agus tá cast mór ar a láimh aici agus maith í agus tá súil againn go dtiocfaidh biseach ar sin go luath agus tá sé ar an láimh don scríbhneoireacht ceapaim Faye so ní bheidh aon scríbhneoireacht don obair bhaile ar siúl ag Faye Beidh uirthi teacht ar shlí eile. Deireann Sadhbh Ní Chonaola beidh breithlá aici, an bhfuil an ceart agam? Beidh breithlá ag Sadhbh Ní Chonaola i rang a ceathair amárach. Beidh sí a haon déag, caithfidh mé féachaint an bhfuil sí siúd ar an liosta agam. So breithlá shona, Sadhbh. Deir Sylvia, nó deireann Sylvia atá ann, deir sí, Rinne mé dearúd ar an dán sin, ceapaim, b'fhéidir, Cúla Tí b'fhéidir, a Sylvia, níl fhios agam. Tá an Dewberry ansin, tá súil agam, Eoin, go bhfuil tusa, gach duine sa tigh amuigh ag rith istoíche gach lá. Tá Pádraig agus Ellen de Bhál ansin. Tá Finn de Búrca anseo. Haigh le mo chairde go léir i Rang a hAon. Bhí breithlá ag Liam agus Ciarán Sáibhís Dé Luain, agus breithlá shona buachaillí ó Mhúinteoir Michelle, Agus déanfaidh mé tagairt do sin i gceann tamaillín. Dia dhuit, Anna McCormack agus Linda McCormack, a dheireann duine éigin i gclann Miriam de Búrca, Anna Nic Chormaic ansin, agus tá sí ag rá Haigh, Róisín Ní Phuirséil, Dia dhuit ó Hannah agus Molly, agus Laura Ní Óbáin, deir sí go bhfuil Mia agus Anna agus Tom ansin agus go bhfuil siad ag éisteacht go géar. Go raibh maith agat Múinteoir Ashley, Zoom mooting, meeting ar fheabhas ar fad ar maidin agus ceapaim go bhfuil Múinteoir Ashley ar ceann eile faoi láthair ach déarfaimid fé sin níos déanaí. Liz Murphy, tá duine éigin ansin a dheireann 'Dia dhuit' i gclann Uí Mhurchú. Tá Fiona Maloney ansin, deireann Meghan, Grace, Charlie agus Maddie, deireann siad Hi agus deireann Pádraig agus Ella de Bhál, tá siad ansin, tá Johnny Ó Cearúil ann, tá Mikey agus Caoimhe Ó Faoláin, Ní Fhaoláin, ansin, Dia dhuit Cruthú. Dia dhuit Cruthúr, a deireann duine éigin i dTigh Liz Murphy. Haigh Lauren. Haigh Jude ar ais arís agus tá Isabel Ní Fhaoláin istigh ansin. Anois, cad iad na rudaí eile atá tábhachtach? Agus tá sé an-thábhachtach, dar ndóigh, go ndéarfainn na breithlaethanta. So tá mé chun dul tríd an liosta ar fad, bhfuil sibh réidh? Dúramar cuid de seo an tseachtain seo caite ach Liam agus Ciarán Sáibhís, tá siad sa dá Rang a hAon ag Múinteoir Lisa agus Michelle agus ag Múinteoir Máire Ruth. Bhí an bheirt acu siúd, bhíodar ocht mbliain d'aois ar an Luan atá imithe. Bhí Emma Nic an Ghaill i Rang a Dó, Múinteoir Ashley, Emma Stapleton, bhí sí naoi mbliain d'aois, ar an Máirt agus inné bhí beirt breithlá acu, bhí Méala Ní Chrualaíoch i rang Naíonáin Mhóra Múinteoir Deirdre agus Síle. Bhí sí seacht bhliain d'aois agus bhí Evie Ní Uallacháin, tá Evie ag dul in aois anseo, tá sí dhá bhliain déag d'aois, ní chreideann an máistir é, tá sí i rang a sé Múinteoir Brian agus i gcónaí, mar an tseachtain seo caite, nuair go mbíodh an máistir ag rith amuigh ansin, I Ragged's Land bhíodh Evie thuas ar an geata ag rá níos tapúla, a mháistir, lena dritheáracha agus a driofúracha. Tá dhá bhreithlá sa scoil inniu. Deirimid breithlá shona do Ella Payer, Rang 2 Múinteoir Caoimhe agus Laoise Ní Bhriain, Rang 3 Múinteoir Fiona agus Derval agus deirimid lá breithe shona dhuit

Amárach, beidh Cathal Ó Sionnaigh i rang Múinteoir Niall, Rang 4, beidh sé deich mbliana d'aois, beidh Sadie Ní Mhurchú sna Naíonáin Bheaga, Rang Maria D, beidh sí sé mbliana déag, sé bhliain d'aois ar an Satharn, ar an Domhnach beidh Pádraig de Bhál i Rang 3, Múinteoir Conor agus Rose, beidh sé deich mbliana d'aois, beidh Laoise Ní Ghlinn, I rang a haon, rang Múinteoir Michelle agus Lieselotte, beidh sí ocht mbliana d'aois. Beidh Isabelle Ní Dhúlaing i rang Naíonáin Mhóra, Deirdre agus Síle, beidh sí seacht ar an Luan seo chugainn. Beidh Dylan Mac Aoidh i rang Naíonáin Mhóra Ivan, beidh sé seacht mbliana d'aois ar an Máirt, agus Sienna Ní Choistealbha i rang Múinteoir Michelle agus Lieselotte, beidh sí ocht mbliana d'aois ar an Máirt agus an Chéadaoin seo chugainn tá scata breithlá anseo, an Chéadaoin seo chugainn beidh Matthew Briers i rang a sé, beidh sé ina déagóir, ina dhéagóir, so Matthew beidh tú trí bhliain déag d'aois an eh Chéadaoin seo chugainn, lá breithe sona dhuit, beidh Lily de Paor, Bean mhór eile óg atá i rang a sé, Múinteoir Sylvia agus peileadóir den scoth beidh Lily de Paor, beidh sí dhá bhliain déag d'aois. An Céadaoin seo chugainn beidh Sienna Ní Eidhin i rang a trí, Múinteoir Fionn agus Dervla, beidh sí deich mbliana d'aois agus beidh Grace Ní Lorcáin, chomh maith, beidh sí i rang Múinteoir Conor agus Rose an rang a trí eile, beidh sí siúd a deich mbliana d'aois an tseachtain seo chugainn chomh maith. So sin iad na breithlaethanta ar fad, bainigí taitneamh gach uile duine as gach atá ann. Deireann Múinteoir Brian, tá sé ana-thapaidh isteach. Tá sé ag rá breithlá sona agus cá bhfuilimid? Isabel anseo. Deir, tá Sylvia Rafter istigh arís. Caithfidh mé é a cheannach. Cad is ainm dó arís? Cúl an Tí, a Sylvia. So, cuirfimid chugat é inniu ar nasc agus beidh sé agat saor in aisce gan aon airgead. Deireann duine éigin i dtigh Michelle Dollar, deireann siad Haigh, Lisa Kelly. Níl fhios agam cén teachtaireacht atá ansin, GG, a deireann sé. Regina O'Neill, Hi a Mháistir, Daragh agus Róisín Ní Néill ag féachaint ansin. WhatsApp from Rory, a deir Eimear Ní Cholmáin, níl fhios agam an mbaineann sé sin liomsa. Múinteoir Brian, breithlá sona Evie, Lisa Kelly, deireann sí Hi Jubes, sin is dócha ag dul go dtí fear iontach Jubery ansin, agus duine eile lá breithe sona daoibh Ciarán agus Liam Sábhaois ó mhuintir Rafter ansin a bhí ina cónaí trasna an bhóthair, níl sí trasna an bhóthair a thuilleadh. arís duine de mhuintir Uí Ceallaigh, deireann siad hi libh agus deireann duine éigin hi ó tigh Michelle Dollard. So sin iad na rudaí deasa ar fad atá ar siúl. Táimid just anois chun beagáinín smaoineamh a dhéanamh ar dhaoine eile. Agus by the way, a thuismitheoirí, to our parents, we'll do what we normally do in about five minutes, which is that we'll have a few minutes for questions and answers, anything you have that's of concern to you. Táimid just chun paidir speisialta a rá ar maidin arís a mhúinteoirí agus a thuismitheoirí agus a pháistí. Deirimid paidir speisialta arís ar maidin do Mhúinteoir Proinsiasa agus do Muireann, a iníon álainn atá inár scoil. Agus mar is eol daoibh, fuair Michael, a fear céile agus Daidí, bás an tseachtain seo caite agus arís an tseachtain ar fad, tá sibh go speisialta inár bpaidreacha. Ba mhaith liom go ndéarfadh sibh paidir do chara an Mháistir inniu, go bhfuair a Mamaí bás, aois iontach aici ach faraor fuair sí bás bainte le na rudaí ag an am seo, so deirimid paidir speisialta do Eilidh. Aon duine atá breoite, sa bhaile nó in ospidéal, deirimid paidir speisialta dóibh, agus ach go háirithe, gach duine atá ag obair in ospidéal nó taobh amuigh d'ospidéal ag cabhrú le daoine, dochtúirí, altraí, tiománaithe otharcharr, daoine atá ag obair istigh i labs ag déanamh an tástáil do dhaoine nó sna hionaid tástála, agus ana-thábhachtach, na daoine atá ag obair sna siopaí, na gardaí, tá roinnt mhaith Mams agus Dads sa scoil, tá siad ag tabhairt rudaí amach do dhaoine sa phobal agus ba bhreá linn 'Go raibh maith agat' a rá leo siúd don obair iontach ar fad atá ar siúl acu. Tá súil againn go bhfuil gach duine sona sásta sa bhaile. Tá a fhios againn gur bhreá linn a bheith amuigh, ba bhreá linn a bheith ar ais ar scoil. Agus bhíomar ar fad ag súil, b'fhéidir, an tseachtain seo chugainn go mbeadh athrú ar an scéal, beimid ar fad ag éisteacht leis an Taoiseach agus beimid ag éisteacht le na hAirí, tá a fhios againn go bhfuil siad ag déanamh an rud ceart dúinn. Agus má tá orainn fanacht sa bhaile ar feadh cúpla seachtain eile, Tarlóidh sé sin agus beidh orainn cur suas leis agus déanfaimid ár ndícheall. Táim an-bhuíoch de na múinteoirí sa scoil agus tá an-chuid teachtaireachtaí an-dheasa á fáilt agam ó thuismitheoirí to parents, We're very thankful for all the messages you're sending of thanks to múinteoirí na scoile for all the work that they're doing. Don't forget you can contact the múinteoirí through their school emails during the school day. Send them messages, ask them questions.

ar siúl ar RTÉ agus a pháistí, is féidir le haon duine gur mhaith leo dul anois agus féachaint air sin agus píosa spóirt a bhaint as. Tá súil agam go bhfuil sibh ag canadh, go bhfuil sibh ag seinnt ceoil sa bhaile, go bhfuil sibh ag cleachtadh na rudaí nua agus deasa atá le déanamh. We are having a deireadh seachtain fada. Mams agus Dads, ní bheidh aon obair scoile ar siúl ar an Luan seo, deireadh seachtain saoire Lá Bealtaine. Smaoinímid ar maidin amárach, an chéad lá Bealtaine, an-speisialta i saol na hÉireann le fada, an Féile Bealtaine. nuair go dtosnaíonn an samhradh ag teacht isteach, agus b'fhéidir amhrán amháin a ritheann leis an máistir anois, ceann álainn atá agamsa, b'fhéidir gur féidir libh dul go dtí YouTube agus é a fháil, agus tá sé ar eolas ag roinnt páistí sa scoil, ná Samhradh, samhradh, bainne na ngamhna, Thugamar féin an samhradh linn. Agus féach, smaoineoimid ar an amhrán agus ar an dán álainn sin agus an samhradh ag teacht isteach amárach, ach ní bheidh aon obair ar siúl sa bhaile ar an Satharn, ar an Domhnach nó ar an Luan ar mhaithe leis an deireadh seachtain speisialta seo. So, leis sin, a pháistí, táim chun scaoileadh libh. Right, mé ar ais go dtí na teachtaireachtaí. Tá agam anseo, tá Múinteoir Rút istigh anseo, deir sí, breithlá shona do Lucy Treat a bhí sé ar an Luan agus Willow de Praet a bheidh sé amárach. Caithfidh go bhfuil fadhb éigin leis an liosta a bhí ag an máistir ar maidin ar Aladdin so an beirt acu, i Naíonáin Bheaga, Múinteoir Rút, Caithfidh mé féachaint siar ar an liosta chun a chinntiú go bhfuil siad sin i gceart. So, lá breithe Lucy agus lá breithe Willow agus bainigí taitneamh as sin agus an bheirt acu i rang Múinteoir Rút mar a dúirt mé Emma agus Tom Stapleton ag éisteacht ansin. Haigh Breandán, a deir Iarla. Caitríona Cleary, deir siad Dia dhuit ó Christina agus Julia nó Julia ansin. Conas tá sibh? Agus súil agam an-spórt By the way, tá pacáiste an-deas á dhíol ag Daidí an tigh sin agus tá an máistir chun é a ordú, is féidir leat gach rud a fháil sa teach chun pizza deas a dhéanamh agus beidh mé ag súil go mór leis sin. Tá Lauren ó duine, ceapaim ó Ju, deir sí I miss you a lot, Lauren, so sin agus freagra ar ais ó Lauren ansin. Grace Ó Hamiltún Hi Rob, a deir duine éigin. Happy, happy rud éigin Matthew, is dócha happy birthday Matthew ó Ivan Doherty ansin. Agus lá breithe shona Lucy, sorry we couldn't visit you a deireann duine éigin i dTigh Uí Reachtaire. So leis sin a pháistí. Déarfaimid slán libhse, is féidir libh dul ag féachaint ar Home School Hub ar RTÉ a hAon. Tá súil agam go mbeidh daoine ag déanamh Donna Dunne ag cúig tar éis a dó dhéag arís, an-mhaith ó thaobh cleachtadh coirp. Súil agam go raibh daoine ag déanamh Joe Wicks ar maidin agus beidh an máistir ag dul amach ag rith tráthnóna inniu mar a bhí mé inné. Bímis amuigh fén aer agus ag baint taitnimh as gach rud gur féidir linn déanamh laistigh den teach nó lasmuigh. So, sin é a pháistí, déarfaidh mé slán libhse agus sara dtéimid, déarfaimid paidir speisialta, táimid ag dul isteach amárach i mí Bealtaine agus dar ndóin, sin an mí a mbíonn againn do Mhuire Mí ana-speisialta ar fad. B'fhéidir gur mhaith libh altóir na Bealtaine a dhéanamh sa bhaile, cúpla bláth a fháil lasmuigh sa ghairdín agus má tá dealbh nó pictiúr de Mhuire agaibh, é sin a chur in áit éigin speisialta sa bhaile agus déarfaimid le chéile anois, 'Sé do bheatha a Mhuire, In ainm an Athar agus an Mhic, is an Sprid Naomh. Amen. Sé do bheatha a Mhuire tá lán de ghrásta tá an Tiarna leat is beannaithe thú idir mhná is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaí anois agus ar uair ár mbáis. Amen. In ainm an Athar, is an Mhic, is an Sprid Naomh. Amen. So, a pháistí, ligfimid daoibhse imeacht anois and Moms and Dads má tá aon cheist if anybody has a question they'd like to ask you can.

So, roinnt rudaí deasa ag teacht isteach arís. Tá Ella Ní Giolla Phádraig ag féachaint ansin. Hi Ella agus hi Katie, sin ríomhaire Mamaí is dócha. Tá beagnach gach rud ráite ag an máistir anseo arís. Má tá aon cheist eile

ag suí ar an keyboard ach tá an tachtaireacht mhór fada i leith ana-chuid litreacha difriúla ag teacht amach. Deir Ciara de Siún, is dócha, deir sí slán agus deireann duine éigin i dTigh Liz Murphy slán agus Róisín Purcell slán agus tá an máistir chun a rá slán, feicfimid sibh an tseachtain seo chugainn, labhróimid arís an Déardaoin seo chugainn ag leathuair tar éis a deich ag an am céanna Bígí go maith, fan sa bhaile, nigh na lámha and bíodh spórt againn chomh maith agus gur féidir linn, let's all enjoy it as much as we can. Slán tamall.